Dia dhaoibh, conas tá sibh? Inniu beidh mé ag labhairt faoi sainaithint tallainne, so conas a bhfaigheann tú an seans le Baile Átha Cliath? An taithí atá agam le sainaithint tallainne ná taithí an-dearfach, ach níl sin an taithí atá ag an gcuid is mó de himreoirí óga. Nuair a bhí mise sa chéad bhliain i scoil, thosaigh mé ag imir le Baile Átha Cliath agus lean mé ar aghaidh ar feadh seacht bliana agus bhuaigh mé Craobh na Laighean ag Minor. Ag an am, cheap mé go raibh sé iontach ar fad. Cinnte, fuair mé go leor taithí le cóitseálaí difriúla agus ag imirt le himreoirí eile ag an caighdeán is airde. Ach tar éis an seacht bliain sin a bhí déanta leo, ní raibh mé ag baint taitneamh as. Thosaigh mé ag imirt leis an ollscoil freisin agus agus idir an chlub, chontae agus ollscoil, bhí mé gnóthach gach lá, gach mí sa bhliain. Ní raibh mé ag baint taitneamh as, agus ag an am sin, bhí mé ag cailliúint amach as an fíor taithí ollscoile. Ansin, bhris mé mo chos agus d'athraigh gach rud. Chuaigh mé thar lear le mo chairde, bhí saol sóisialta agam den chéad uair. Níl mé ag gearán faoin am a bhí agam le Baile Átha Cliath, ba thaithí den scoth é agus táim an-bhródúil as m'am leo. Ach, i mo thuairim, lean mé ar aghaidh mar ní raibh mé ag smaoineamh, ní raibh an eolas iomlán agam. Uaireanta, bím ag smaoineamh faoi cad a d'fhéadfá a bheith tharlaithe má lean mé ar aghaidh ach anois táim an-sásta leis an rogha a rinne mé agus tá mé an-sásta san áit ina bhfuil mé. Rachaidh mé tríd an bpróiseas anois ach bhí mé ag iarraidh mo taithí féin a mhíniú ar dtús. So, uimhir a haon, an rud is tábhachtach ná go dtuigeann sibh go n-athraíonn an próiseas gach cúpla bliain. Nuair a bhí mise, faoi cheathair déag, bhí trialacha ann agus chuaigh an chuid is mó de na himreoirí abhaile an-bhrónach. Anois, ag lean na treoracha ó CLG agus Spórt na hÉireann, déanann siad bloc traenála. Mar shampla, na cailíní agus na buachaillí faoi 13 agus faoi 14, rinne siad sé seachtain camógaíocht agus iománaíocht le cóitseálaí Baile Átha Cliath le himreoirí eile ó chlubanna eile. Bíonn idir 60 nó 80 imreoirí ann agus faigheann gach imreoir an seans céanna. Déanann eil Peil na mBan, an rud céanna agus le peil na leaids do na buachaillí, déanann siad trí blitz difriúla. So braitheann sé ar an spórt agus ag an aois agus mar a dúirt mé, athraíonn sé gach cúpla bliain. Uimhir a dó, chun áit a fháil sna próisis sin, b'fhéidir an bloc traenála nó an blitz, faigheann rúnaí gach club ríomhphost agus idir an coiste na n-óg agus bainisteoir an bhfoireann, seolann siad ar ais beirt nó ceathrar ainmneacha. Bíonn rialacha difriúla ag gach club, ach leis na Gaeil Óga, go háirithe ag an aois is óige, déanann muid iarracht daoine difriúla a sheoladh isteach do na cinn difriúla. Ansin, faigheann níos mó himreoirí a seans féin, sin an bealach oifigiúil chun seans a fháil le Baile Átha Cliath. So sin, tarlaíonn sin gach uile bliain, ó faoi thrí déag suas. Ach tá bealach eile. Ó ham go ham, cloiseann tú scéaltaí difriúla faoi daoine ag fáil seans eile. An rud le seo ná a thuiscint gur pobal an-beag é CLG Baile Átha Cliath. Bíonn daoine ag caint an t-am ar fad. B'fhéidir beidh réiteoir agat ag cluiche amháin agus feiceann siad imreoir i ngach cúinne sa pháirc, cuirfidh siad glaoch ar chairde ar bord contae faoi. Ansin, tosnaíonn an comhrá faoin imreoir agus b'fhéidir faigheann siad seans an chéad lá eile. Uaireanta, cloiseann tú scéal faoi imreoir le scoil, b'fhéidir, atá iontach maith agus an-nádúrtha. B'fhéidir, níl siad ag imirt le club mar imríonn siad le sacar nó spórt eile, ach fós bíonn comhrá ann, agus téann siad i teangmháil leis na múinteoirí nó leis na tuismitheoirí a bhaineann leis an bpáiste sin. Ag an aois níos, ag na haoiseanna níos sine, tarlaíonn an rud céanna leis na, leis an rúnaí agus ag seoladh cúpla himreoirí isteach, ach ansin bíonn trialacha ann. Braitheann sin ar an gcód agus an aois agus athraíonn sé go minic. So ag na haoiseanna an-bheag ní bíonn aon trialacha, tagann daoine, faigheann siad an seans céanna, ach ag na haoiseanna níos sine, faoi sé déag, faoi seacht déag, bíonn trialacha ann agus piocann siad na himreoirí is fearr. Cad atá an chlub in ann a dhéanamh chun cabhair libh agus chun cabhair leis na páistí sin? So bíonn scéim barrchumais ag Na Gaeil Óga leis an foirne faoi trí déag ag díriú isteach ar conas a fhaigheann siad smacht ar a feabhas féin. Deir na himreoirí is fearr timpeall na háite go raibh siadsan i gceannas ar a feabhas féin. Cinnte, bhí cóitseálaí den scoth acu ach rinne siad a cleachtadh féin gach uile lá taobh amuigh den seisiún traenála. Ach ná bí buartha, muna bhfaigheann tú seans sa chéad bhliain, beidh go leor seans eile agus mar a dúirt mé ansin, bíonn daoine i gcónaí ag féachaint. Tá go leor imreoirí contae timpeall na tíre agus níor imir siad faoi aois leis an contae ar chor ar bith. Má tá fuinneamh agus an dúthracht cheart agat, gheobhaidh tú do sheans agus ná bí buartha faoi sin. Má tá tú ag smaoineamh faoi seo agus buartha, b'fhéidir, faoi an seans sin nó conas a bhfaigheann tú an feabhas féin? Abair liom, beidh mé in ann labhairt leat agus plean a chur le chéile. Go raibh míle maith agat as éisteacht liom inniu agus sure labhróidh mé libh go luath. Slán, slán.